Igbo ndị ọma Igbo mụlụ m ekene m unu na-ekwenụ m nanị wee na-asị nke onye chiri ya zere ọkwa mụnwa bụ nwa ada nnukwu Tobechukwu ee obele ojemba afụ nwa elote nne ada Igbo gburugburu ọ mụnwa nọ n'ọgbọ wee na-asị ebe ọbụla onye igbo nọ na ọ ga-adịrị ya na mma ife onye na-eme ya gazieli ya m wee sị na ihe eji maka ya wee bịa isi okwu m nke taata bụ afa igbo na-aza dịka m gwa unu na mbụ na m bụ onye nkụzi onye nkụzi na sekọndịrị skuul. ọtụtụ ụmụ igbo ị ya-afụ na nwa a bụ onye Igbo na nwatakịrị a bụ onye Igbo ị jụọ ya sị ya nne bịagodo kedu afa gị ọ sị gị Isabella John ị sị ya Isabella John bụ onye ebee Anambra steeti kee ebe gosizi na ị bụ onye Igbo ị kpọọ nwoke kedu afa gị ọ sị gị Philip eh, Moses Philip Moses onye ebee ka ị bụ na ya bụ onye Igbo keezi ebe gosipụta na ị bụ onye Igbo afụrọ m ya n'ime m wee sị ka m jụkwa ọzọ na a sị na onye ajụjụ adị efu ụzọ afa Igbo kee ife merenụ ọ na afa Igbo adịrọ mma ọ na afa Igbo adịrọ ụtọ afa Igbo na-eme anyị ifele m asị kịta na afa m bụ Tobechukwu ọ na afa ahụ ọ tọrọ ụtọ kee ife o gosipụta Tobechukwu gosiri na ọ sị na-eto Chukwu mgbe ọbụla n'ife niile n'ọnọdụ niile na-eto Chukwu mgbe sị oge na-abịa oge ndị ụka fada ga-ebido weli afa igbo wee mebe sent e nwere ike before tupu m na-anwụ a sị na afa- na m abụla sent Tobechukwu kee mezinụ kee kpatazilinụ na ama mba na ama mba ụmụazị anyị afa igbo mụnwa afa nna m na-aza bụ afa nna nna m ọ bụrọ afa nna m n'onwe ya mana kịta nụwa anyị na-ekwu nwaanyị anụọ di ya zaba afa di ya ọ bụrụ afa ee nna nna di ya fa mụtakwanụ nwa nwa ha zaba afa nna ha biko ajụjụ mbụ ọ na nna fa enwerọ afa igbo ọ bụrụ na di m na afa ya bụ ee obika anayọ ka ewele na obika bụ afa nna nna ya ma afa nna ya nwa anayọ bụ afa ya m mụkwanụ nwa nwa m ya za afa ya bụ anayọ ọ bụrọ ọ bịa ọ zaba afa ndị mba afa bekee afa oyibo mba anyị ga-ebu ụzọ bụrụ igbo before anyị bụrụ onye ọcha anyị bu ụzọ bụrụ onye igbo maka igbo mụrụ anyị ya bụ m wee na-asị biko nụ igbo bụ igbo nyekana na na-enyekana na ụmụ anyị afa igbo ka fa na-aza afa igbo chukwuemeka ajọ afa tobechukwu ajọ afa chizaram ajọ afa lotachi ajọ afa mụnachimyi or mụnachimso ajọ afa obi ajọ afa anayọ ajọ afa chukwuma ajọ afa ọtụtụ afa ndị igbo na-aza nwere ife o gosipụtara o nwere meaning nke oyibo ị na-aza ị mala ebe o si afa bekee ị na-aza ị mala ebe o si ị mala ife o gosiri biko ee eh, asịrọkwa m na afa oyibo adịrọ mma afa oyibo dị mma mana ka anyị nwee afa igbo anyị a ga na-aza anyị nwee afa igbo anyị ị mụọ nwa bakwanụ ya afa Igbo unu ejizina afa oyibo wee mela afa nna mba ọ dịrọ mma ekwetarọ m na ya ka anyị wele afa afa anyị afa igbo anyị wee mela afa nna anyị nwoke mụrụ nwa nwelili afa igbo nwa ya za afa igbo ya ọ ka o si wee dị. Ọ- ọ dị n'ọfọ otu a ka o si wee kwesị a bịakwa na-ewele ndị ọzọ wee na-amara anyị atụ dịka ndị yoruba anyị na-akpọba ndị ofe mmanụ ị nụnụgo ka afa afa nna ba bụ afa afa afa bekee mmadụ na onye n'ime be na-aza afa n- afa nna ba bụ afa oyibo ma afa wa ahụ na onwe be bụla afa oyibo ọ dịrọ ọ fịala arụ tupu ị fụ ụdị anwa ife a na-aza bụ adebayo ee adewale niyi oguntoda nike ajibade etu a ebe ọbụna ha jee akpọ afa ba ị mala ebe fa si mana ọtụtụ mgbe onye igbo kpọọ afa ya ya ama na onye igbo unless m jụbazili ya e nne Igbo- eh, onye ebeezi ka ị bụ wee sị na ya bụ onye igbo O- o nwere o nwere ife okwu nna m gwa m ọ sị ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ anyị jikwa n'oge chụba ewu ejii tupu chi ejie m wee sị igbo mụrụ m biko afa anyị amaka afa igbo dị ụsọ afa igbo ya dịgide ndị ugwu kwanụ ndị hausa ibrahim mohammed isa dabiru etu a ka afa ba dị ba jee ebe ọbụla kpọọ afa ba ị mara ebe ba si igbo o egwu na-atụ anyị anyị mazikwa na anyị nwa bụ ụmụ Israel na Naịjirịa m wee sị biko na ọ gwụ m nọ- ọ gwụ ka ọ rakwa m n'ọnụ tata ị malị na ị nwere afa Igbo na ị bụ nwa nwa Igbo na ị nwere afa Igbo deelu m afa gị na comment section m wee sị biko nne na nna ebee ka unu nọ ebee ka ụmụ unu nọ unu amala ife a na-eme biko jikwa na-ese ee aka m bụkwa nwaada Tobechukwu ee obele ojemba afụ nwa elote nne ya ada igbo gburugburu ọ gwụ ka ọ ra m n'ọnụ ndị nwe m